Asimu Goyita n'a m'i kɔfilɛ Muritani bagan e ko a tɛ silatunu wa ayiwa Basiriki k'a dɔn surakaw u ye u ye bamanankan fɔ e ko dɔ m'a f'u ye ko Basiriki k'a dɔn kuma lasera Asimu Goyita ma min ye Muritanikaw ye Basiriki k'a dɔn ko in kɔni a bɛ waatinin bɔ. k'a sababu kɛ suraka ni larabu mm. Basiriki k'a dɔn u ka baara fanba bɛɛ ye baganmara ye tiɲɛcɛnin ka tiɲɛ yɛrɛ la mali ni muritani fa kelen ba kelen mm-hmm. san joli joli nin jamana fila i k'a dɔn u bɛ ɲɔgɔn dɔn mm-hmm. u bɛ ɲɔgɔn taamaɲɔgɔnya mm-hmm. Basiriki nka gɛlɛya kana se fo nin yɔrɔ in ma Basiriki jɔ ko a la mali mɛnna ka kangari de da mali mɛnna ni ka muritani hakili jigin k'a sababu kɛ mun ye mm. muritani ka yɔrɔ kɛlen bɛ batɛmɛsira de ye banbaanci ka wale kɛbaaw u bɛ don muritani da fɛ o tɛ kelen ye Basiriki hali ni an y'u susu n'u banana moritani de b'u dɛmɛ dɛmɛ ani ka t'u furakɛ i mana ayiwa i jugu ka fini ye i ɲin kan na Basiriki i bɛ siran a ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko nin gɛlɛya gɛlɛya in de nana fara ɲɔgɔn kan sa ni ka caya ɔ a ma ɲɛ min kɔ kangari da k'a tɛmɛnen kɔfɛ Basiriki moritani kɔni y'i tulo ci k'a ɲɛ ci sabula nin fɛn o fɛn fɔlen filɛ nin don kelen da kelen ka hali taamasiyɛn jira mali la aw bɔra ka min fɔ jalaki la ka ɲɛsin anw ma a tiɲɛ tɛ dɛ Basiriki i k'a dɔn mankunnen tora ten pepewu sɛbɛnnikɛla ko ɔ n'a ma ɲ'o kɔ komi banbaanciw ka tɛmɛsira ye aw ka jamana ye komi u ka marifa de bɛ na aw ka jamana fɛ n'u n'u joginna walima n'u koronna u bɛ boli ka don aw kɛlen bɛ ka da yɛlɛ u ɲɛ o tuma an bɛ da tugu an ni ɲɔgɔn cɛ ɔ k'a lajɛ n'a sɔrɔla i k'a dɔn taa yɔrɔ wɛrɛ b'u la o na dɔn Basiriki i k'a dɔn ko in kɔni a nana nin cogo in na sɛbɛnnikɛla ko da tuguli i k'a dɔn moritani ni mali cɛ Tiɲɛ. a a gɛlɛya a ma tɛmɛ dɔgɔkun kan Han? sabula u ka bagan kunbaba bagan misɛnma min sara o de barika ka bon Awɔ. min ye moritani baganw ye u bindun yɔrɔ mali kungokolo u jimin yɔrɔ mali kungokolo Basiriki u bi don ka bɔ cogo min ka d'u ye Awɔ. a bɛɛ n'a ta i k'a dɔn mali tɛ tajuru sara la an kɔni bɛ yɛrɛɲini de la Awɔ. n'o tɛ i k'a dɔn moritani ye ko caman kɛ malidenw na Tiɲɛ. min kumaw fɔra waati jan mhm. an ka jamana den minnu bɛ baara la u ka jamana na min ye jagokɛlaw ye mhm. olu ye degun ni ɲani min y'u ɲɛna waati laban in na a fanga bonyana mhm. a bɛɛ n'a ta kangari caman dara min ye asimu goyita ye a ye maa ci u ka masakɛ yɛrɛ ma min ka kuma fɛ i janto a la sigiɲɔgɔnya gasi ka bon an ni ɲɔgɔn cɛ nin degun b'an ka jamana denw la nin b'an ka jamana denw na e dun ka maa caman b'an yɛrɛw ka jamana kɔnɔ mhm. fɛn t'u la mhm. fɛn ma deli ka k'u la o tuma an ka hakili to ɲɔgɔn na mhm. Basiriki i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye nin ye sa a laban nana kɛ sa an na fɔrɔncɛri yɛrɛ datugu o min datugura a barika bonyana moritanikaw kɔni y'a jira sa k'a fɔ olu ka sira tɛ fangako la bilen u ka sira tɛ ayiwa diplomasi la olu dugudenw ah. olu moritanika denw olu bɛ asimu goyita de wele u ye kulekan bɔ a la u y'a deli mm. i k'a dɔn kungokolo min n'a tigɛra olu la mm. aa u mago sara dɛ ah. o tuma asimi goyita a ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ cogo bɛɛ la min kɔni bɛ se k'a to kungo in bɛ dayɛlɛ mm-hmm. min bɛ se k'a to u ka baganw u bɛ dun yɔrɔ sɔrɔ cogo min na kunnafoni caman dun y'a jira kabini kununko mm-hmm. bubakari siriki jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko groupe armé terroriste mm-hmm. n'o ye gati ye bubakari siriki k'a dɔn dɔw kɔni y'a sɛbɛntiya mm. olu ka baziba u dogo yɔrɔba de bɛ muritani o sɛbɛntiyara mhm. hali kɔsa in na mhm. bubakari siriki irisi jamana mɔɔw ye kunnafoni di u ka service de renseignement y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn drone minnu bɛ bɔ ukraine mhm. ani marifa minnu bɛ bɔ ukraine a bɛɛ bɛ tɛmɛ mauritanie de fɛ bubakari siriki i k'a dɔn ni nin kuma in kɛra tiɲɛ ye o tuma mauritanie a ye sigiɲɔgɔnya juguyaba de kɛ mali n'a ni ɲɔgɔn cɛ ɔ nin min daminɛnen filɛ nin ye tɛgɛ ci tɛ nin ye bugɔli tɛ marifa ci tɛ i tɛ don n ka kungo kɔnɔ Bubakari siriki n'o nana ni nin gɛlɛya ye Tiɲɛ. ni ko tɔ dun nana o kɔfɛ yalima a bɛ kɛ kɛcogo jumɛn in na ma foyi y'a la dugudenw y'a jira Mhm. elɛn olu bɛ yafa ɲini Eh, ah. u bɛ hakɛto ɲini Mm.